Bhuel, an leabhar nua a bheas muid ag caint air anois, is cuimhní cinn atá ann, an t-ainm atá air ná Ag Útamáil Liom. Is dóigh go bhfuil sé chomh maith agam tosaí ag caint ar Mhaigh Cuilinn, os rud é gur i Maigh Cuilinn a thosaigh mo scéal, agus cén bealach is fearr le tosaí ná cúpla líne as dán, nó as amhrán, Amhrán Mhaigh Cuilinn. Maigh Cuilinn ársa ris a ráitear Má Caorainn, an ceantar is aoibhne dá bhfuil in Éirinn. suite i nGnó Beag idir dá loch phéarlach, Loch Lurgan fial is Loch Coirib gréagach. Bhuel, rugadh mise, i Maigh Cuilinn, 1942, i gCoill Bhruachláin, ansin Baile Choill Bhruachláin, 1942, mar a deir mé. Ba bhreac-Ghaeltacht Maigh Cuilinn ag an am, agus is ea i gcónaí, nó deirtear gurb ea pé brí é. Now, bhí clann mhór a'inn ann agus bhí aon nduine dhéag a'inn ann agus tógadh col ceathar liom in éindí linn faoi gur, gur, gur dílleachtaí a bhí inti. So, bhí, feiliméara ba ea mo dheaide agus bhí obair chrua, bhí na daoine ag obair an-chrua an t-am sin pé brí é ach d'oibrigh m'athairse an-chrua, bhí sé ag tóigeáil talúna chun míntíreachais, feadh na mblianta agus ag pléascadh cloch agus go leor obair chrua mar sin agus bhí orainn ar fad an rud sin a dhéanamh so bhí, bhí, bhí, bhí muid ag díol beagán bainne freisin le roinnt teaghlaigh a bhí ina gcónaí, an dochtúir cuir i gcás agus na gardaí agus an t-innealtóir is mar sin, mar sin agus bhí, bhínn féin ag goil thart sa tráthnóna. Nó b'fhéidir ag goil chuig an scoil ar maidin go dtabharfainn b'fhéidir pionta bainne go dtí corrtheach. So is obair ó mhaidin go hoíche a bhí a bhí i gceist dháiríre. Pé brí é a dtrá, bhfuil 'fhios a't, chuaigh mé ar scoil i Maigh Cuilinn, an scoil san áit, agus ansin chuaigh mé ina dhiaidh sin go dtí Coláiste Muire i nGaillimh. Bhínn ag goil isteach agus amach ar rothar. Ina dhiaidh sin, ansin, chuaigh mé go dtí an Coláiste Ollscoile i nGaillimh féin agus rinne mé céim sa Stair agus sa nGaeilge, sa Nua-Ghaeilge. Le linn dhom a bheith sa gColáiste Ollscoile, bhínn ag goil, bhfuil 'fhios a't, sa samhradh ag obair go Londain, Chuaigh mé ann trí bhabhta. Is dóigh ar fad gur chaith mé naoi mí ag obair i Londain ansin. Now, chuaigh sé sin i bhfeidhm go mór orm. Sin ceann de na heispéiris ba tábhachtaí i mo shaol, is dóigh liom. Chuaigh mé anonn le leaid as Maigh Cuilinn agus bhí muid ag obair le daoine eile as Maigh Cuilinn agus daoine as Ros Cathail agus áiteachaí mar sin. Obair chrua, dháiríre, cineál cur isteach urláir a bhíodh muid, units, bhídís sin ag tíocht go dtí muid agus bhíodh muide dhá leagan agus ansin ag cur coincréit, stroighne as a gcionn. So bhí muid ag goil thart timpeall Londain agus taobh amuigh go dtí Seven Oaks is áiteachaí mar sin ag obair don tsaghas sin. Obair an-chrua freisin ab ea é dháiríre. Ní raibh mé ach naoi mbliana déag, nó ag tarraingt, ag bordáil air, naoi mbliana déag, agus caithfidh mé a rá, bíodh is go raibh neart obair chrua déanta agamsa ar an bhfeilm, mar sin féin níorbh iad na matáin chéanna a bhí le n-úsáid, is dóigh liom, ar na hoibreachaí tógála. Ach thaithnigh sé liom ina dhiaidh sin agus chruaigh mé agus nuair a bhí deireadh leis bhí mé an-tsásta. Ansin babhta eile bhí mé ag obair le Fairweather agus ar Shráid Oxford ab ea é sin. Bhí mo dheartháir féin in éindí liom ag an am sin agus bhí muid thíos tigh diabhail sa talamh ag cartadh créafóige agus chuile shórt agus an t-am sin ní raibh innealra ann so bhí sa gcaoi is go mba sluasaideachaí agus láí agus rudaí mar sin agus chaithfeá a chur ardán amháin go hardán eile, dtuigeann tú. So, bheifeá ag cartadh na créafóige céanna nó dhá caitheamh suas cúpla babhta agus ansin líontaí na poill mhóra sin uilig le coincréit. Now, agus chomh maith leis sin bhí mé ag obair in sna dairies babhta eile i White City agus chaith mé seal freisin ag obair in ospidéal, mar dhoirseoir agus jabannaí difriúla ar siúl ann ach agus bhí mé ag obair freisin dtuigeann tú mar fhear tábhairne i mbeár i New Acton, bhí mé mar cineál ag dáileadh deochanna ar dhaoine bhfuil a fhios agat, bingo hall a bhí ann. agus bhí an obair éasca go leor agamsa ach b'éard a bhí ann, bhí mé, ní bhínn ag tíocht abhaile go mbeadh sé an-deireanach sa tráthnóna agus i ngeall air sin ní raibh, agus ag éirí an-luath ar maidin ansin agus sa gcaoi is nach raibh deis agam mé féin a bhearradh agus thosaigh mé ag fás féasóg an t-am sin agus tá sí orm ó shin. So, sea, bhí mé ag obair ansin, tuigeann tú, nuair a chríochnaigh mé san ollscoil, bhí, bhí mé ag obair ag múineadh i meánscoileanna difriúla. Bhí mé ag obair i m'alma mater, i gColáiste Muire i nGaillimh. Ansin chuaigh mé ar feadh scaithimh go dtí Coláiste Charraig an Tobair i gCaiseal, Co. Thiobraid Árann, agus chuaigh mé ina dhiaidh sin go Bleá Cliath go dtí Coláiste Belvedere. Eh, agus ina dhiaidh sin eh. 1969 ceapadh mé i mo léachtóir le Gaeilge i gColáiste Mhuire gan Smál i Luimneach agus chaith mé bunáite ceathracha bliain ag obair ansin. Now caithfidh mé a rá gur thaitnigh, thaitnigh Coláiste Charraig an Tobair liom agus Coláiste Belvedere agus, agus an Coláiste i Luimneach freisin, ar ndóigh bhí an Coláiste i Luimneach difriúil ar fad sa mhéid is go mba ag léachtóireacht a bhí mé an t-am sin. Ar ndóigh, bhí go leor spéiseanna eile agamsa chomh maith le bheith i mo mhúinteoir agus, ar ndóigh, thar aon rud eile is dóigh, b'í an scríbhneoireacht an rud mór a bhí a'm. Bhí mé ag scríobh ó bhí mé aon bhliain déag, dháiríre, thosaigh mé ag scríobh nuair a bhí mé sa mbunscoil i Maigh Cuilinn agus, agus buíochas le Dia, tá mé ag dul ar aghaidh leis an scríbhneoireacht i gcónaí, scríobhaim beagáinín chuile lá, bíodh, tá mé éirithe as bheith ag múineadh anois le trí bliana déag. ach déanaim beagáinín scríbhneoireacht i gcónaí. Ach bhí spéiseannaí móra eile agam, an dtuigeann tú, thaitnigh an dúlra liom i gcónaí agus thaitnigh liom bheith ag siúl amach sna sléibhte agus sna coillte agus rud, agus rudaí mar sin agus dtuigeann tú, taitníonn taisteal aistreánach liom freisin, thaitnigh i gcónaí agus, cuir i gcás, bhí mé in áiteachaí ar nós an, Tibéid agus Nepal agus na hOileáin Fharó agus Talamh an Éisc agus Svalbard thuas gar gon Mhol Thuaidh agus áiteachaí mar sin sa ach agus b'fhéidir na háiteachaí ba deise ar fad liom ná an tSealtainn. Tá sé sin mar chuid de, dháiríre, de Albain, bíodh is go bhfuil sí an-fhada amach agus de chuid na hIorua na blianta siar agus Inse Ghall freisin. Bhí an-tóir againn ar Inse Ghall agus ar Albain agus scaoil muid ansin go minic. So bhí, bhí, bhí an cineál ruda sin i gcónaí, dtuigeann tú, ar siúl a'm agus buíochas le Dia, déanaim i gcónaí é. Nuair a bhí mé ag caint ar na coláistí eile ansin, Coláiste Charraig an Tobair agus, agus Coláiste Belvedere etc. Bhí a'm a rá dháiríre go raibh mé ag múineadh freisin sa samhradh i gColáiste Chonnacht feadh roinnt blianta, go dtí séasca is a naoi, sular thosaigh mé i gColáiste Mhuire Gan Smál i Luimneach, agus caithfidh mé a rá gur thaitnigh Coláiste Chonnacht thar cionn liom. Bhí mé ag goil do na hoidí, ábhar oidí as na coláistí, bhfuil 'fhios a'd, tríú leibhéal agus, bhí sí, bhí Gaeilge mhaith acu agus bhí sé, bhí sé an-éasca, bhfuil 'fhios a'd, a bheith ag caint ar rud ar bith. Ní, ní, níor ghá dhuit a bheith ag plé an iomarca le cúrsaí gramadaí ná tada mar sin ach a bheith ag caint ar, ar, ar cúrsaí eh, eh, eh, drabhláis, Beárbaiciúnna agus rudaí mar sin ar an trá, Trá an Spidéil, théis na hoibre. Ach thaitnigh sé sin thar cionn liom. Ar ndó, chomh maith le bheith ag múineadh ansin, bhí orm a bheith ag dul thart go dtí na tithe le cinntiú go raibh na scoláirí óga ag fanacht istigh nó ag dul isteach ag an leaba sách sách luath. Bhínn féin agus an tArd-Mháistir Pádraig Ó Neachtain ag goil thart, splanclampa aigesan agus é á chasadh ar thomachaí luachra agus ar raithneachán agus tomachaí driseachaí agus chuile chineál ruda mar sin. Tá sé éasca a bheith ag gáire anois faoi agus bhí muid ag gáire an t-am sin freisin. Caithfidh mé a rá go raibh atmaisféar iontach sa gcoláiste sin agus thaitin sé thar cionn liom agus na múinteoirí ar fad a bhí ansin. Ní raibh duine ar bith acu ba mhó a chuaigh i bhfeidhm orm agus ba mhó a raibh mé cairdiúil leis ná Liam Ó Gráinne as na Forbacha agus cé nár casadh orm é anois leis na blianta, nuair a thosaigh mise ansin ní raibh carr agam ná tada ach bhí carr ag Liam agus bhí an bheirt a'inn singil agus dhá bhrí sin agus is ansin sa gCrúiscín Lán sa Spidéal a casadh mo bhean orm. Bhfuil 'fhios a'd, bhí sise laethanta saoire, ní raibh sí ag tíocht mar iníon léinn go dtí an coláiste a'm ach bhí sí, tháinig sí ar laethanta saoire agus bhí sí fhéin agus cara léi istigh sa gCrúiscín Lán, tí Tim Johnny a bhí ann díreach go dtí sin agus bhí sé ceannaithe ansin ag fear, ag fear a bhí cáiliúil i dtaca le cúrsaí ceoil agus so is ansin a casadh mo bhean orm pé brí é. So, caithfidh mé a rá gur, gur thaitnigh, gur thaitnigh na laethanta sin go mór liom. Luaigh mé ag an tús gur, gurb é Ag Útamáil Liom an teideal a bhéas ar an leabhar nua seo. Agus luaigh mé freisin gur cuimhní cinn atá ann. agus is ar na cuimhní cinn agus rudaí móra mo shaoil a bhí mé ag caint go dtí seo. B'fhéidir go raibh beagáinín eile a rá faoi cúrsaí scríbhneoireacht, os rud é gurb í an scríbhneoireacht thar aon rud eile, is dóigh, an rud is tábhachtaí i mo shaol. Luaigh mé ceart go leor, is dóigh liom, gur thosaigh mé nuair a bhí mé aon bhliain déag d'aois, agus bhí mé ag caint freisin ar an gcluiche sin a bhí idir an scoil san áit, Scoil Mhuire i Maigh Cuilinn, in éadan Scoil Thulaigh Mhic Aodháin agus go raibh mé féin ar an bhfoireann sin freisin. Bhuel, dháiríre píre thosaigh mé ag scrí nuair a fuair muid leitir ón scoil eile sin ag tabhairt dúshlán dhúinn gon chluiche sin agus hiarradh ormsa an freagra a scrí agus deirim i gcónaí dháiríre píre gur uaidh sin a thosaigh mé ag scrí go cruthaitheach. Tá, scríobh mé ar bhealaí eile freisin, ar ndó, agus, ach, ach, scríbhneoir, is scríbhneoir cruthaitheach mé thar aon rud eile agus you know tá, tá, tá mé ag gabháil dó sin mar a dúirt mé thart ó naoi déag caoga is a trí nó caoga is a ceathair agus buíochas le Dia thar na blianta scríobhaim beagáinín mórán chuile lá agus anois agus mé ar scor ó Choláiste Mhuire gan Smál díreach mar a gcéanna tá go, so tá suas le scór leabhar nó mar sin foilsithe agam a mbunáite ag Cló Iar-Chonnacht agus tá na céadta alt ar ndóigh scríofa agam agus scríobhaim do chuile eagrán den leabhrán áitiúil Maigh Cuilinn, Moycullen Matters, tá sé, thosaigh sé sin ag tíocht amach naoi déag naocha is a dó agus bíonn, bíonn alt agamsa san, san, is, is ráitheachán atá ann agus bíonn alt agamsa ansin mórán chuile eagrán, bhuel, chuile eagrán anois le, le a scór, scór blianta. So, bím dhá dhéanamh sin chomh maith, tuigeann tú. Ach, ach, eh, gearrscéalta den chuid is mó atá scríofa a'm, is dóigh, sea, tá cúpla céad acub sin foilsithe. Tá, Tá mé ag ceapadh leithchéad eile nó níos mó nach bhfuil foilsithe fós, scríofa a'm, agus nótaí tógtha a'm ar oiread eile agus a dhá oiread eile, is dóigh. Chomh maith leis sin, ansin, ar ndóigh, thaitin cúrsaí béaloidis liom, agus scríobh mé leabhar ar Mhaigh Cuilinn, tá sé foilsithe, ní ag Cló Iar Chonnacht anois ach ag Cló Chonamara, níl siad sin ann níos mó, ach chuireadar sin, an leabhar, Maigh Cuilinn, a táisc agus a tuairisc amach 19 Ochtó is a sé bhí sé seolta i scoil i dTeach Tábhairne Uí Réagáin 1986 agus b'í Máire Geoghegan Quinn a rinne an obair. So so sea is leabhar é sin a thug an an-sásamh dhom. Is leabhar mór é freisin. Chomh maith leis sin thóg mé féin seanscéalta ó sheanchaí mór le rá as Gleann Mhac Muirinn, gar do Chasla, Michael Pheaits, Michael Pheaits Pheadair Ghleanna, nó Michael Pheaits Pheadair Mhichíl Bhoird leis an ainm iomlán a thabhairt dhó, agus tá sé sin foilsithe ag Cló Iar-Chonnacht Bróga Páipéir agus Stocaí Bainne Ramhair an t-ainm atá ar an leabhar. So tá sé sin déanta am. Agus rinne mé aistriúchán ar Angela's Ashes freisin, an dtuigeann tú, de chuid Frank McCourt, Luaithreach Angela an t-ainm air agus you know seoladh é sin cúpla áit seoladh é anseo i Luimneach ar ndóigh agus seoladh é faoi dhó i Nua-Eabhrac rud is ea seoladh é sa gconsalacht i Manhattan agus seoladh é san ionad Éireannach i Queens so agus you know so so bím ag gol don scríbhneoireacht seasta. So, so, sin é an, agus buíochas le Dia agus le cúnamh Dé, leanfaidh mé orm ar an gcaoi sin fad is a mhaireas mé, tá súil agam, pé brí, mara gcuireann an, an aicíd bhradach seo deireadh liom.